daalụnị ndị ọma ndị egeni m ntị ndị ezipụ ozini ma ewepụcha n'ishu akwụkwọ Chukwu ya gọzie ụnụ ụnụ bụ ndị atụyazikwa ọnụ na-eme ka ndị mmadụ marị gbasara ọdịnala anyị Chukwu ya gọzie ụnụ ka ụnụ si akwado ya bụ ije mụ na ụnụ nọ n'ime daalụnị ihe anyị ga-enebanye anya tata bụ ihe dị mkpa shinne n'etiti anyị ya bụ ihe gbasara isi nwene ya na ịgọ ọgọ oge o mesị ama na na-edepụcha ihe ndị na m ekwu ọnwụ n'ọnụ oyibo ka o mee na ndị dị wọcha nnye m ekwu ga-enwe ike na-esokwa anyị

nwene nwene nwene nwene bụ aba mmezie ụba na-afụ ndị mmadụ ụfụ i nwe ike chọcha nwene i nwe ike nwụcha ebe ga anụ onwe onye nwụchi nye sọ ya asụ wee na nwene ido ikedo onwe ya ikwu bịa bụ ọnụ okene nne nne ya aza a ka isi za ka isi kene m ọnwa nwa m ekenekwa m ya bụ ojo ogwu ọhụma ee mụrụ

oge ya hụ ishue nke oke ya agbalụa ọsị ya nne m ya ebidokwu sị ya ebido kene makwa nne shinne sọ nne shinne ofu mbana ka anyị si pụ iji bụ okwu na m ekwu nkenke tupu e ji ga-amara nnye emeni ọ bụ na nwene ka okwulu ụlọ nye okwulu gị ọnụ ikede ya na-ejeteghị sef Ikede ya na-emeteghe ejeteghewe tupu eji ga-amarị na nwene na nwene kwa ewu. Nke na m ekwu ọnwụ nnye na m kọwa ọnwụ mee n'ụlọ. Ọ bụ n'ọlụ oyibo dọ na-anọ n'ebe ọ ga-enye n'aka kọwaa naanị enyi isokwa agagharị enyi ụ na-awa ememekwa nnye gbasara ịhụnanya na nwene idọkwọ na ya ma nwekwa ike nọ na ụnụ adịka elukwo n'ogo egbube enyi ndị mmadụ ba na-ezichesini m ozi dị iche n'iche sị m tụyekwa ọnụ na nnye gbasara ya bụ isi nwene na isikezi nwene naanị ka mmadụ ga-esi mara ya bụ nwene naanị ka e si amara ya dịbụ na nwene nke ị ga-anụ na nke dị mma ịnụ anyị ga-eneba ya ya bụ okwu anya n'ụzọ ọ ga-esi woo onye ọbụla n'anya wochapụ ụnụ n'anya ọhụma ebu anọ ka e si abịa enu ọ ga-elu asaa bụ mgba awe mana anọ na dị mkpa shinne ebe a mụta ya bụ ebu nnadi amụwe nwoke nnadi ị bụ oke amụchawe n'idegbe edomewe n'elu ụnọ ebe bụ ebu nnadi ya bụ ebu izizi ya kwa akpọ aka nri ị ga-enwe ike chị ebo ị bụlụ okposho e ị ga-enwe ike bụ ada we ị bụlụ oke ị ga-enwe ike bụ diọkpa we bọọbụ ebo nna di bọọkwa emute bọọ bụ aka nni ya bụ ebo izizi ya ma nwee ike nụ nwene ofu ọfọ ji yu na na ya bụ ebo ofu ọfọ jikọ ụnụ nabị na ya bụ ebo ya ma nwee ike nụ ya o ebo niile cha ofu ọfọ jikọ ụnụ na we dịka ọ bụ na Ubulukwu ka m ji ama atụ na eme ama kịta ma ọ bụ na ị bụ onye Ubulukwu ị ga-awọcha nye n'ime ekwupụta ma ọ bụ na ị bụ ụmụ Ikem i bi na Abuedo i bi na Ọnịcha ukwu e I bi n'Ogbego e? I bi n'Okiti? Ofu ọfọ jikọ ụnụ niile. Ya ma nwee ike nụ onye ọbụla n'ime we. Ya bụ aka nni. Ilike nwụcha nwa mmadụ nye esọghị mana Okiti dọ ọ bụ na ụmụ Ikem o na ị bụ ka ọ bụ ya ma nwee ike nụ a. Ofu ọfọ ji ụnụ nabị n'aka nni ya bụ ebo nna di ya bụlụ okposo eluike si ebo nụpụghị o ma o mesịa mana ị ga-abụ ada we ị ga-abụ ada ebo ọnị maka na ebo we mụtie bụ ọ bụ ebo nna di and ka anyị si amarị ebo we mụtie mmadụ etukwone bụ akwụ ụgwọ isi nne ị ka ọ bụ akwụna ụgwọ isi nne ị anyị dị ememe nye ọnị e, e, e, ịkọ mmadụ ashị anyị da akọ mmadụ ashị amụkwa ekenye amụ ụmụ onwere nkwa alụ ya ka amụ mbọsọ oke ị nọ na ebo nna di e ọnụagha ebe akwụ ụgwọ isi nne ị akwụna ụgwọ isi nne ị ọnụ achaghị ememe gị wee nye ememe nwa mmadụ wee ji eweri nwa mmadụ ememe ewe ewe nụawa ọnụa ọzama afa ndị mụ na ya bụ aka nni aka ekpe ka enyala akpọkpulu na afọ anyị maka na ọ dị na mma mana aka ekpe bụ ebo nne ya mega na aka nni kasị ike karịa aka ekpe ebo nne we si nụcha nne ya ma ya achị ebe ọ chọje nwe ya ma ya achị ebo we si nụcha nne chọje nwe ya bụ nke kpo na-abịa isi nwee bọọdụ je biri n'aka nne ekwezina ịnọ n'ebo nne bụ nye kwe n'ịnọ ya kwa eji asị na nne ka isi ebo nne je dọnọ je biri je bi- bitọ nwe ya ma nwee ike chị ya bụ ebo ike anọ ga-acharị tupu ọ ga-eji lui ya bụ ike ya anọ n'ebe ọ ga-acharị tupu e ga-eji ya ya bụrụ okposo si ebu a na-eje dọnọ ikposo anọ ga-acharị tupu e ga-eji ya ya bụ na ya nọ n'aka nni mana ya ma anụ nwunye ya ma chọje nwunye ya ma je mmadụ ya ma je mgba n'ebe ọ wee si nụcha nne nke ọzọ bụ ebo nne na di ebo wee si nụcha nne na di ya ma nwee ike je ebo chọje nwunye bụ mmadụ ama nwee ike si ebo bịa nụ nwanyị ebo e si nụcha nne na di ya bụ nke atọ ka m na-agba ọnwụ nke anọ bụ ebo nne nne ya ma je ebo je nụ nwunye mmadụ ama si ebo bịa nụ nwanyị ọ garịzi anọ ni ọ gala atọ atọ n'ime ndị dị mgba ọ gala ya bụ ụkwata atọ ị ga-enwe ike dịrị ome na-amakwa nne me na ndị n'ichi ya bụ ebo nne nne nne ka ọ bụ ebo nne nne na di ka ọ bụ nne na di nne na-amarịkwa nne me na ndị n'ichi ma na-achọ m ka anyị gbubee na-ama nne me na ndị n'ichi ma na-achọ m ka anyị gbubee ọ na-aba jem ị jezi n'ime igbube nị okposho abụkarị nye igbube nị wee gbubezie yu na ndị egbube unu ga-enwezi ike kwumezi okwu gbasara nye ọsịsọ ya na ịnụ nwunye mana ihe ị ga-eji onwe dịka okenye ihe iji onwe dịka okposho bụ na ị ga-amarị Ebo wee mụ ị, ị ga-amara ebo wee mụ ị. Mara ndị ụnụ na wee bụ ebo, ụnụ na wee ezu izu na-erikọ na ofu afele, ofu ọfọ ji ụnụ na wee. Ị ga-amara ebo wee si nụcha nne. Ọ bụ na nne m bụ onye Ubulu, nne m bụ onye Abuedo, ebee ka nne ị si bịa na Abuedo. nne ya ọ bụ onye ogbe igbo ka ọ bụ onye idumuwabo ka ọ bụ ụmụ anugwe onye ebo ka nne ị si bịa ebo nne ị si bịa ị ga-amarị ebo nne ị ga-amala ebo a nne nnadi ị ga-amala ya bụ ebo anọ nị dị mkpa na ị ga-amarị we okwu nwunye ka m ekwu ọnwa o ya na okwu ịnụ di okwu ịnụ di na nwunye tupu ị ga-eji mesịa pụchazịa n'ilo gaa hụ mmadụ ga-amarị me ga-ekwuludo onye ụnọ tupu ndị mụ na ị ga-eji gwa mee na yụ na ya na-echi ị ga-ebu ụzọ n'onwe gị nyochagide a nwata ni na-asụ wene ogbe anyị dọ ụnọ akwụkwọ ka o si bịa n'ogbe anyị ogbe anyị idumodala bụ ka nne nne m si bịa ka njụkpọkwa ya ajụkpọ achọpụcha na ogbe anyị idumodala dọ bụ ka nne nne i si bịa marịda nke ọnị e, e, tibeghe na ọ ma aga biko ada arịọcha inupụzukwa isi dịka ndị na ọlụ oyibo si eme na ị ga-anụ a bụ na ị ga-anụ a i je nụma nwunne i ihe ndị dị n'ime esori mọdị anị achọna ihe ndị na-enwe okwu gbasara anị wasụ ofu ite n'ime bụ ọnụ na ị ga-enupụkwu isi na-enye na akwụ na nọkọ ọ ga-adị ya nọkọ ọ ga-adị ya o nwere onye mmadụ eme anarị isi ka ị ghara eme na enye gị anarị nye isi ka ọ bụ nara ụmụ ịmụcha isi anyị wepụ a n'ọdịnanị tinye na nye gbasara ndị oyibo o nwe o nwe ọrịa ndị dị n'ọbala ọ bụ na ị ga-anụsị onye ọzọ ọ bụ na ọ dị n'ọbala ndị ọ tupu ọrịa ga-eji nna ka ọ bụ ọrịa ama gosi ọ ma apụa ife mana ị nụma ya ọ bụ na ọrịa ọ dị n'ọbala olike bụ na ọrịa olike bụ na ebumpụcha ụwa olike bụ na ebumpụcha ụwa ọ bụ na ọ dị ọ bụ na n'asụ ọ dị ụdị dị iche n'iche ọ bụ na wee bule ọ bịa o si na nnadi ejeni nwa o si na nne ejeni nwa ọ dị n'ọbala ọ dị n'ụmị ọ dị n'asụ n'okpochi ọ bụ na ị nụrụ ọ dịzikwa n'ụmị nwa ụnụ ga-amụ nke ga-aka njọ nke gha awaye maka na uke bịa kwudo uke uke abakazịa njọ wee mụpụchazịa nwa nwanị asị wee na mmụọ egbue mmụọ eluke na egbue mana ihe dị na n'ọbala dị ndị egbu tukwune ndị mbụ na uche wee nwụ bịa wuwe na mmadụ ada anụ nwunne a mmadụ ada eje nwunne alụdụ ndị megide na ahụ a kpọcha we gbuo ewu ọ na-adị n'ime were wee ee, kpochapụ ya bụ njọ wee mee rịọ arịrịọ gọọ anị ọfọ ọ bụrụ na emeghe na amarịna na nye dị mma na adị egbue ị ga-enwe ike pụọ bịa kọwakwa n'ịbụ nekwe onye mme ndị dị mmarịna kịta na na-amarịghị m na-achọ m ka ndozie edozie anyway mmadụ ada anụ nwene mmadụ ada eje nwene ya bụ ndị sị na m metụ ọnụ na ya bụ okwu gbasara isi nwene n'obodo anyị anyị si bịa bụ anyị bụ ndị enuani ya ka ntị ọnụ ọnwa ọ bụ na ịlụzọga ka m gbazie ọsọ na ị ga-amala ebo ụmụ ya bụ aka nni ị ga-amala ebo ụmụ nne ya bụ aka ekpe ị ga-amala ebo ụmụ nne nne ị ga-amala ebo ụmụ nne nna dị ebo anọ adịghị eji egwu egwu ya bụ ebo a ga-anụ nwunye oge o mesị a ma ememe nye onyinye ọzọ iji wee kọwa ka esi eme bụ ewu ebo ndị na ga-agbazukwa ọzọ wee gị nyo ya ya ka o ji bụ n'ọnwụ ụfọdụ asị n'ọnwụ ekewa n'ọnwụ so ogini mana adị wee duo ogini elu ọnwụ enwụ ajụma we ebo o si bịa ebo niile o si bịa ndị wee dị mma ya ndị wee so okwu ya a wee dozie wa niile wee dozizi ya ekwume okwu esighị enyo daalụnụ chukwu ya gọzie ọnụ gbaanị mbọ hụ na enye ndị dị m ewepụcha ọ bụ onye igbo onye enuani o nwere enye o wepụ ya ma na ya ego zipụ a tụọ ọnụ na nya ekwu were izikwo mkpịsị aka ya lụ ya iji wee gosi na ọya anyị nye na nkwusọ ya nye na ikwusọ m ọ bụzikwa na ụfọdụ ndị nkwu asọ na tụọ ọnụ anyị na-amụ nwata marịka okwu agwawa agwa ụfọdụ n'ime ihe ndị na-eme ekwu o nwe mmadụ gwa m chukwu ya gọzie ọnụ daalụnụ